Cinnte, a Chuain. So, de réir mar is eol cheana, ní feachtas úrnua é seo ar dóigh ar bith. Thosaigh seo i 1997, bliain roimh Chomhaontú Aoine an Chéasta, nuair a baineadh an chomharthaíocht dhátheangach. Bhí seo mar gheall ar chinneadh a bhí déanta ag an FEC maidir le an. Ghaeilge agus na himpleachtaí a bhfuil a bhaineann. Ag mheisceal i Cé hé an NPC? Hello? An FEC, hea? FEC?
An féidir leat an chiall de sin a inseacht dom?
Yes, cinnte, so it's um is ainm Béarla atá ann but it's Equality Commission so déanann siad check an bhfuil comhionannas um sa suíomh oibre um sa Tuaiscirt so um um de réir an FEC i 1997 um chuir comharthaíocht dhátheangach isteach ar an suíomh oibre suíomh oibre neodrach um agus mar gheall ar seo bhain Ollscoil na Ríona an comharthaíocht dhátheangach um ar fud campus um thosaigh um Gaeil óga ag dul i mbun feachtasaíochta i 2017 is 18 um maidir leis an cinneadh seo a athrú mar d'athraigh an FEC a gcinneadh féin agus de réir an FEC anois ní níl impleacht ar bith leis an suíomh oibre neodrach maidir le comharthaíocht dhátheangach. Le fhreagairt ar thús an fheachtais seo sheol bainistíocht Ollscoil na Ríona litir chuig an Cumann Gaelach le rá go bhfuil an teanga Ghaeilge ina teanga bhagrach agus eile, rudaí eile maslach. So, cineál spreag sin muid arís i mbliana agus freisin an nuacht a feiceann tú faoi láthair sna meáin maidir le Crois na bhFíodóirí, an stáisiún traenach úr i mBéal Feirste a bhfuil faoi láthair i mbun cineál de ghníomh maidir le comharthaíocht dhátheangach le cás cúirte á bhagairt ina n-aghaidh. So, yeah, ar an tseachtain seo caite bhailigh muid os cionn. 1,000 sínitheoirí ag tacú le comharthaíocht dhátheangach sin ar fud na mac léinn agus an baill foirne san ollscoil agus tá muid ag iarraidh na sráidainmneacha ar fud an campus a athrú go leagan Gaeilge agus Béarla agus freisin comharthaíocht laistigh den ollscoil í féin. So bhí an léirsiú againn ansin Dé Céadaoin chun an tacaíocht do seo a thaispeáint do bhainistíocht na hollscoile agus an pobal Gall go léir. Is cuimhin liom breathnú ar thuairisc teilifíse roinnt mhaith blianta ó shin maidir leis an éileamh céanna san ollscoil ach ní raibh rath ar an bhfeachtas ag an am. An mbeadh sé fíor a rá, a Eoghain, go bhfuil dul chun cinn maith san ollscoil ó shin i leith maidir leis an Ghaeilge agus an dearcadh ag scoláirí agus daoine i gceannas ar an ollscoil uirthi?
Tá go cinnte. Feiceann muid faoi láthair an borradh nach beag atá tagtha ar an teanga agus an tacaíocht don teanga i mBéal Feirste agus sa tuaisceart san iomlán but i mBéal Feirste go háirithe. Is croílár an athbheochan é Béal Feirste. agus sílim féin go bhfeiceann muid é maidir le rudaí cosúil le Kneecap sna meáin agus fiú anois tá an tAcht Gaeilge linn agus beidh Coimisinéir úr ceaptha i mí Meán Fhómhair anseo so sílim b'fhéidir just an tacaíocht ar son an teanga i bhfad níos feictear é agus níos minice sna meáin agus eile so sílim go gcuidíonn sin go mór le tacaíocht na Gaeilge a chur chun cinn agus go háirithe an chomharthaíocht dhátheangach, ar ndóigh. Anois faoi láthair tá comharthaíocht dhátheangach ar fáil ar a lán sráideanna i mBéal Feirste, i páirceanna poiblí agus eile agus sílim go gcuidíonn sin leis an tacaíocht atá ag daoine ar nós mic léinn atá i gcónaí neirbhíseach agus i gcónaí ag amharc fá choinne athrú suntasach a bheas ag cur béim ar rudaí cosúil seo cosúil le aitheantas fá choinne teangaí dúchais so yeah. Yeah, chonaic mé thú ar nuacht RTÉ agus TG4 cúpla lá ó shin, tú féin ag caint agus dúirt tú go bhfuil a lán cumann eile san ollscoil ag tacú libh, nach bhfuil?
Mhm, ceart agat. So, um, sheol muid litir go bainistíocht Ollscoil na Ríona agus bhí breis is cúig um, sochaí déag ó Aontas na Mac Léinn ag tacú leis mar chomhshínitheoir freisin. Ó sin, dearbhaigh an tsochaí Bród go mbeadh siad sásta tacú leis an bhfeachtas agus Aontas na Mac Léinn i Naomh Mhuire agus is é sin craobh den Ollscoil é féin, fá choinne, a chara, fá choinne múinteoirí agus eile. So is rud ollmhór I guess that mé go sa sochaí ar nós an tsochaí dlí, an tsochaí Bhéarla, na teangaí uilig. So yeah tá an tacaíocht ar le feiceáil go smior san Aontas. Tá Ollscoil na mic léinn san Ollscoil ag tacú libh, an bhfuil? So tá craobh den Ollscoil ann in iarthar Bhéal Feirste, Naomh Mhuire agus is coláiste ar leith é. um fá choinne daoine a bhfuil suim acu i bheith ina múinteoir um agus is craobh de Ollscoil na Ríona é so níl sé ar an champas í féin ach tá sé mar chuid den chomhlacht de Ollscoil na Ríona agus tacaíonn um Aontas na Mac Léinn s'acu linn. Ok Eoin, um an bhfuil muinín agat agus agaibh go mbeidh rath oraibh sna seachtainí atá amach romhainn? Um tá a chara, táimid dóchasach, an-dóchasach ar fad. Um. Caithfidh mé a rá go raibh muid ar bís le feiceáil go raibh freagairt ar an litir s'againn ag bainistíocht Ollscoil na Ríona agus seolta chugainn roimh trí huaire. So sheol muid an litir thart fá meán lae agus bhí freagra againn roimh trí a chlog. Bhí sé sin do-chreidte. Tá cúpla dlúthchairde de mo chuid a bhí mar bhaill den feachtas sa bhliain 17 18 agus deir siad liom agus iad siúd i mbun feachtasaíochta bhí orthu fanacht b'fhéidir coicís nó níos mó le freagairt a fháil. ón ollscoil agus an t-am sin ní raibh fiú freagairt tuillte againn nó níor thug siad freagairt so um tá mé dóchasach tá an cruinniú beartaithe don Luan beag seo um ach tá's agam nach mbeidh muid ag géilleadh nach ngéillfidh muid agus um muna bhfuil um cúrsaí go maith sa cruinniú beidh muid ar ais i mbun feachtasaíochta. Beidh sibh ar ais cad? I mbun feachtasaíochta.